igbo ndị ọma m ji eme ọnụ asị m nke onye chi ya zelu o nwere ihe m chọ ikwu ife a nwoke a mere ọ bụrụ na di gị na-eme ya ọbala ụlọ ịgwaba m jee village unu kpọọ ụmụnne ya kpọọ ndị village gwa fa na ntị gwa fa na nekwa ihe di gị na-eme na ihe anụnwa bụ alụ anọkata m sị ma unu echetazikwa na enwere alụ n'ala Igbo ụmụnna fa gwa fa na ihe a di gị na-eme bụ alụ na aka gị ụkwụ gị isi gị anya gị adịrọkwa ya na ọkwa ije di ka ị bịa na be fa o meta o bulu ama m ihe m ji ekwu ya maka ọ na-afịa arụ nwoke a gbabili nwụọ ị taba ife ị na-amarọ ụfọdụ ndị Igbo na-alụ alụ ụmụanyị m meghelu whatsapp m ee m meghelu my whatsapp ị fụ na ọ bụrọ sọ nwoke a bụ ihe na-eme ihe a o nwe nke m egosi kịta i bee akwa maka ihe mee efu ọ dị ka ọ dị ife mee ife afụ mee m bịa bulu ya kịta gosi n'iru akwụkwọ ndị ofe mmanụ a na-afụta ndị igbo n'one aka fa si eme a na-afụta that particular village n'one aka ndị a si eme ọ bụrụ ihe ofu onye mete ọ na-adị mma ọ bịa bụrụ ife ifele ka ị bịa bịa bute bụrụ ewu agbago agbago ịbịa bụrụ ife ịbịa bụrụ ife ifele bịa butelu family bịa butelu village bịa butelu relation ihe anwa bụ alụ ọ bụ na di gị na-eme ya unu ejee ụnọ ọgwụ nenegodi ya mara ma arụ adị ya ị kpọjelu ya ụmụnna fa ọ bụrọ sọ nwoke a bụ ihe na-eme na ihe a o nwego ndị mee ihe ka nke nwoke a mee na village jee kpụọ alụ nwunye yi ama m na gị bụ nwaanyị o nwerọ ka ị ghara ịsị m na ị marọ na ihe dị ona na-eme nwa gị gọnarị onwe gị o mete o bulu and secondly ekwesịrị ka akpọpụ this girl ka a chọọ ebe a ya-akpọje ya maka memory nwa a corrupt go at this young age lapụ na the girl na-amụ amụ ọ marọ ihe eme ya ama m ihe m ji ekwu all those things maka na nwa a kịta a emesịa too bụlụ agbọghọ jee be di ọ mentality a ka nya na mmadụ ya-eji bi enwego ndị emelu ụdị ife emelu nwa nọ na be di fa just na-agbasa di fa nwoke wicked maka ka fa si fụ nwoke ọ bụrụ na ị ma onye na-eme ụdị ihe anụnwa si akọ na-adị elu ga akọ ọlụ ụdị ihe adịrọ mma ị na-akọlụ si onye ahụ ekọrọ ihe agbada agbada ị na-anụ ihe m na-ekwu ihe ọjọọ bụ ihe ọjọọ na ọbụla isi petie ya dee n'ime ihe ọjọọ ịkwụlụ n'afọ arụ nwere ka ndị adịmama ebe ndị mmadụ si egote moral na-asị eli ka wumi na-asị ị na-ekwu ana ọma nkwa ka ikwu okwu o nwe ndị mekaligo ihe nwoke a mekwa ama m ihe m na-agwa unu si mmadụ akpasukwana m iwe ị kpasuo m iwe mfuo ya enwekwa m mfuo ya mfo bia upload ngị ma mpa gị mfo ya ma foto mpa gị ma mma gị ife dị bụ ofu ma ebe ofu ka a na-anwụ alaikọrọ m ịkpụtọ mmadụ alaikọrọ m ị na-agba mmadụ maka na enwere m obi enwere m obi mana mmadụ emezina ihe ọ ya abụ mmadụ fụọ setụfie kwa mụ ama mfu m ụdị ife a kpachie ya ọ ka mma na m amarọ ọ ka mma na ị gwarọ m akwụkwọ bụ na ị ma enyi gị nwoke mere ụdị ife afụ jekwa gwa ụmụnne ya na-ekwu ihe o mee ị gọnarị onwe ka ị na-amala ọyala ịma gị maka na gị na nwoke a na-emekọ business ọ ga na-adọchi gị aka azụ gị na onye na-eme ụdị alụ a na-emekọ ife o nweghị ihe e me na-aga aga ana m fe ekwu ụfọdụ a na- ụfọdụ a na-aghọtafe m mana mgbe ọ ya-emekata ọ cha gị baa n'anya maka na ọ bụrụ na i- neighbour gị na-eme ya ị gba neighbour gị nkịtị one day ọ ya-eme ya nwa ya nke onye chikwa ya zọrọ alfa